tiɲɛ yɛrɛ la bi maa caman bɛ don wasasɛ mara la k'a sabu kɛ aw ka nin jɛrɛjɛkuluba in nka an y'a ye k'a fɔ sɛ mara mali kɔnɔ bi a ka gɛlɛn k'a sabu kɛ eh, sɛ dumuni wagati dɔ la a tɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na a da ka gɛlɛn yala i bɛ se ka mun fɔ wasasɛ ale fana ka dumuni a ka dumuni b'a damana de wa walima an ka farafin sɛ ninnu bɛ dumuni minnu dun ɔ a fana b'o kelen de dun wa walima dumuni ko yɛrɛ bɛ cogo di i ka o ɲininkali diyara n ye mhm. wasasɛ dumuni ko tɛ problème ye mhm. komi an da sera a ma cogoya min na an ka farafin sɛw ni tubabu sɛ de ɲagaminen don donc mhm. joli b'a la donc ils ne sont pas exigeants en, en aliment i n'a fɔ tubabu sɛw bɛ i n'a fɔ an ka dumuni sanniw exiger cogoya min na i bɛ se k'a balo ni an ka dumuni ninnu fana ye misali la i bɛ kaba ani concentré dɔɔni ɲagami ɲɔgɔn na donc en même temps i bɛ se ka concentré o ye jumɛn ye concentré ye o ye i n'a fɔ eh, vitaminiw faralen ye ɲɔgɔn kan mhm. donc i n'a fɔ eh, eh, fɛnkɛ coqui coquillage ninnu ni ale ni jɛgɛbu i mana olu ɲagami ɲɔgɔn na donc k'a fara kaba kaba kan donc ani ka kɔkɔ fana dɔɔni k'a la i y'a faamuya donc i bɛ se ka u balo n'a ye donc u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la bon en même temps an bɛ mɔgɔ conseiller fana u ka eh, tumu tumu ninnu donc tumu ninnu dilancogo bɛ yen donc an bɛ mɔgɔw fana former a la donc u bɛ se k'o dilan donc protéine caman bɛ sɔrɔ o fana na min tɛ sɔrɔ kaba ni hali eh, dumuni tɔ ninnu na u b'a kɛ k'u ka ration complet complémenter donc i bɛ wasasɛ balo n'o ye donc vraiment a bɛ nafa di kosɛbɛ yɛrɛ N'Ala sɔnna a ma. Walekum merci. Oui merci bien. Ɛɛ Mayi Sall ɛɛ sɛ a i n'a fɔ sɛ ye i n'a fɔ hadamaden bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen ɔ sɛ ninnu yala u ka banako mɔgɔ tɛ a laɲini nka n'u banana yala a furakɛli fana bɛ kɛ cogo di walima k'i kisi bana yɛrɛ ma aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn fana tigɛ o la furakɛli nasiraw fɛ.

wasasɛ ka plan de prophylaxie ale ni i bɛ fɛn in fɔ todunkan na voilà. walasa a ka faamuya wasasɛ ka eh, bana kunbɛn eh, fura. fura dicogo la mm -hmm. a ka dɔgɔn ka tɛmɛ sɛ tɔw bɛɛ ta kan n'i ye sɛ fandala tɔw lajɛ fura min bɛ don a la a tɛ don wasasɛ la n'i ye eh, eh, sɛriw lajɛ fura mun bɛ don a la a tɛ don wasasɛ la mm-hmm. donc ale plan de prophylaxie plan de prophylaxie de ye fura mun kan ka di don mun na donc ale ta de ka dɔgɔn ka tɛmɛ bɛɛ ta kan donc o bi o ye eh, wasasɛ ka avantage fana ye kosɛbɛ par exemple n'i bɛ waa tan don sɛ wɛrɛ ka fura la i b'a sɔrɔ wasasɛ la i bɛ waa wɔɔrɔ de don wasasɛ ta la donc n'i ye plan de prophylaxie bɔ a sira fɛ a ka ca a la fɛ i ni bana yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye kuma tɛ e k'a fɔ k'i b'a furakɛ donc plan de prophylaxie b'an bolo min ni a réduilen don n'i y'a respecter a ka ca a la fɛ i ka sɛw tɛ bana yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ ko i k'a furakɛ dɔw fana b'a fɔ ko sɛ k'i ka foronto ko ka foronto misɛnnin ko k'o ci ko k'o kɛ ji la. awɔ bon o ye fɛngɛ o ye furakɛli traitement. est-ce que fura ninnu kan ka di kunfɛ wa yalwa i kan ka medi i kan ka docteur dɔ de ɲini k'i dɛmɛ sɛ ninnu furakɛli la u ka suivi k'i nɔfɛ ou bien furakɛli bɛrɛ bi kɛ cogo di. I b'a fɔ président Sina y'a fɔ cogoya min na ni i bɛ se ka technicien ta o b'i ka shɛw suivi a fɔra a banna n'i tɛ se yɛrɛ n'i gɛrɛla association mɔgɔ o mɔgɔ la ka i dɛmɛ walasa i ka se ka i ka plan de prophylaxie kɛ ni i ye shɛdennin yɛrɛ t'an bolo an b'i dɛmɛ ka suivi walasa a kana kɛ échec ye i bolo Donc eh, fura minnu bɛ di eh, eh, wasasɛ ma mhm. vaccin vivant b'a la furamugu b'a la vitamine b'a la donc minnu n'an tɛ se ka olu bɛɛ ɲɛfɔ nin yɔrɔ la mhm. donc mais a kɔni avantage ye mun ye mhm. ale ka plan de prophylaxie a ka dɔgɔn ka tɛmɛ sɛ tɔw bɛɛ kan o y'a avantage ye d'accord n bɛ fɛ ka rebondir dɔɔni eh, Yanogué ka aliment yɔrɔ kan mhm. eh, wasasɛ ka aliment na an bɛ fɛn suguya naani ka se duuru an b'o de ɲagami eh, kaba b'a la kaba b'a to u bɛ fanga sɔrɔ mhm. bon protéine protéine ye a bɛ se ka kɛ jɛgɛ ye a bɛ se ka kɛ soja ye a bɛ se ka kɛ tumu ye a bɛ se ka kɛ hali bubaga village la an bɛ bubaga ninnu di o bɛɛ ye source de protéine ye o b'a to eh, sɛ bɛ tulɔ donc ani eh, tulu graisse o fana bɛ kɛ sɛ ka aliment na o bɛɛ kun awɔ tulumafɛn quoi awɔ o fana bɛ kɛ aliment na walasa n'i bɛ aliment ɲagami a poussière kana caya parce que sɛw kɛtɔ ka dumuni kɛ a bɛ don nun na ale nin fana a b'a kɛ sababu ye eh, aliment tɛ cari cari sɛ fari fan bɛɛ a bɛ taa n'a ye a seyɔrɔ la Ɛɛ vitamine vitamine fana bɛ kɛ sababu ye ka eh, a ka aliment a nafaw a ka to a fari kɔnɔ a kana don dɔrɔn ka bɔ eh, banakɔtaga fɛ donc vitamine ninnu ka baara y'o ye ale ni eh, minéraux minéraux a da sera a ma eh, dɔ ye calcium ye kako mugu b'a la kolokɔrɔ mugu b'a la eh, fɛn dɔw fana bɔ dugu jukɔrɔ eh, faralamaw don olu fana b'a la olu eh,

tɛrɛzina mali la nin baaraw ɲɔgɔnnaw mɔgɔ caman b'a fɔ ko ninnu ye cɛw ka baara ye shɛmara an ɲɛ b'a la k'a fɔ a fɔra an ba ta fɔra sisan o kɛra misali ye bi ni maa y'i ɲininka jɛmukan in kɛnɛ kan e ka se ka kɛ misali ye bi ka ɲɛsin mali musow ma kɛrɛnkɛrɛn muso minnu bɛ yen n'olu sigilen don ten u t'a dɔn k'a fɔ ko ja muso bɛ se ka shɛ mara ni maa y'i ɲininka k'i ka misali i ka kɛ u ma misali ye i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna. o question diyara n ye. bon ni mɔgɔ ye ne ɲininka o la ne b'a fɔ a ka kan musow yɛrɛ de k'u intéresser nin ko in na kosɛbɛ a bɛ anw yɛrɛ dɛmɛ parce que an denw de bɛ taa. taama siraw la an denw bɛ tila kalan na baara t'u bolo donc ne ye nin chemin in dayɛlɛ ka bila denmisɛnninw u tilala kalan na u ma baara sɔrɔ o kuma kɔni t'a la k'a sɔrɔ ni e yɛrɛ b'a ɲɛdɔn ka ban u yɛrɛ bɛ wuli k'a sɔrɔ e ye nafa sɔrɔ a la olu yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ donc a bɛ dɔ bɔ tunganataga la bon tunganataga in filɛ nin ye a man di an musolakaw ye parce que an denw bɛ to dɔw bɛ to kɔgɔji ni fɛnw na donc o yɛrɛ kama ani fana anw de ye gwadomusow ye wasashɛ sogo ka di dɛ a ka di a ka di dɛ o tɛ tiɲɛ ye n'a timiya kosɛbɛ voilà donc ne yɛrɛ b'a kɛ kuma dɔ la ka to k'a kɛ eh, supu ye k'a di kɔkɛ ma k'a di kɔkɛ ma dudenw bɛɛ k'a dun o b'a to wari caman tɛ bɔ a marali nafaba yɛrɛ musow ka don a la kuma ni kuma i yɛrɛ bɛ to ka dononkɔrɔ kelen minɛ k'o kɛ naji an ka jubatɔ naji ko tɛ ban a bɛ se ka ko fana a bɛ ko ye a ka ɲi jubatɔ ma kojugu donc k'a fɔ k'i ka mɔgɔ dɔ ye yɛrɛmasɔrɔ kɛ i bɛ taa i ka fɛn ka taa wari don sogo la wala wasashɛ kelen mhm. quatre kilos mhm. n'i y'a kɛ supu ye ka légumes k'a la ka taa di jubatɔ ma eh, a nafa man bon a ka fisa n'i ko k'i k'o bɛɛ da mɔgɔ kun n'a maralen t'i yɛrɛ bolo dun a kuma ka ca yɔrɔ a kuma ka ca mhm. donc ne kɔni bɛ min fɔ an balakaw ye bon c'est vrai a man nɔgɔn bɛɛ ma parce que ça demande beaucoup de courage sɛ mara in voilà ani a mara yɔrɔ ko fana mhm. a mara yɔrɔ ka gɛlɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yɔrɔ dɔw la sɛ mara a ma nɔgɔ ferme tɛ dɔw bolo bon o bɛ se ka a gɛlɛya dɔw bolo dɔɔnin sinon ne bɛ se k'a fɔ kɔni muso yɛrɛ kɔni n bɛ n balakaw wele yɛrɛ ni opportunité bɛ mɔgɔ min bolo i k'a kɛ mhm. hali ni i yɛrɛ tɛ se i ka se formateurw ma olu k'i dege a la par exemple ne yɛrɛ tun bɛ chair de kɛ n bɛ chair kɛ race locale bɛ n bolo dindon bɛ n bolo mais nin yɔrɔnin in na n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo kosɛbɛ ale sigilen filɛ kɔfɛ le papa national le papa national le Seydou Badian de l'élevage ah bon le gourou de l'aviculture ah. papa Miami

n kɛra eh, sɛtigi ye n kɛra sɛfantigi ye n kɛra sɛdentigi ye hmm. poussinw bɛ n bolo hali kunu n ka poussinw tɔrɔla bon n y'o labɔ bi k'u bila éleveuse kɔnɔ n'a ye n diya bi n b'a feere n'a ye n diya sini n b'a feere parce que chaque jour que dieu fait wasasɛ mana tile o tile kɛ o valeur de bɛ d'a kan hmm. voilà donc an ka slogan yɛrɛ ye min ye Chaque jour, un Malien un wassaché. Chaque jour, un Malien un wassaché. Voilà. donc muso dun mana don ko o ko la a bɛ nɔ bɔ n kɔni b'a ɲini balimamusow fɛ mhm. an bɛɛ ka wasasɛ ko in ɲɛɲini a bɛ fisaya kosɛbɛ même pour le développement du pays mhm. parce que a bɛ dɔ bɔ chômage la a bɛ dɔ bɔ délinquance la an bɛ se ka jeunes fana employer an ka fermes kɔnɔ voilà donc vétérinaire bɛɛ b'u ta sɔrɔ a la c'est une chaîne voilà oui. voilà c'est une chaîne de, mm-hmm. de valeur mm-hmm. donc ni musow sera ka don a la mm-hmm. vraiment ni sotigiw ka jɛn ye a bɛ fisaya kosɛbɛ ala m'a kɛra ten an n bɛna dɔ fara tanti ka kuma kan min ye a nafa ye

ni ala sɔnna eh, an ka cɛkɔrɔba ɲuman b'an bolokɔrɔ n'o ye amadu jabate dit papa miami n b'a fɛ aw ka tɛgɛrɛ belebeleba fɔ k'an ka cɛkɔrɔba mamadu jabate papa miami eh, i bisimila ye bisimila an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ami ala ka batow labi ami ka kɛnɛw sabati ami ka dahirimɛw nɔgɔya amiina don yɔrɔ ma kosɔn wasali wasali wasasɛ ko in yarabi ala k'a taa ɲɛ amiina yarabi ba an bɛ bɔ ka ala tanu ka ala barika da ala min ye bi yira an na tabarikala ɛɛ ko ka da ko tigi ma an bɛ sotubakaw Nous chercheurs maliens, c'est des savants. An b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn kɛnɛ in kan k'u barika da u ka kɛwale la u ka baara kɛlen na olu de ye nin génétique sigi sen kan an bɛ k'a ta tiɲɛ ye donc an bɛ Ngolo Kɔnɛ an b'a fo ale de ye hali sɛ dumuni fana dilan ani tumuko ale de y'o fana dilan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn tɔnɔni ka di donc an bɛ tila ka madame jalo fatumata kulibali o ye généticienne ye sotuba ani sotuba laboratoire baarakɛla bɛɛ u bɛɛ ka œuvre de ye wasasɛ ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ko ɲuman dɔn kɛnɛ in kan wasasɛ wasasɛ de ye sɛ ye sɛ min ni i ka i ka baara kɔnɔna la a b'i yɛrɛ de wasa

a b'i kɛ shɛfantigi ye fɔlɔ ka tila k'i kɛ sɛdentigi ye waati dɔ bɛ yen i bɛ kɛ shɛfan feerela ye a baara kɔnɔ waati dɔ la i bɛ kɛ sɛden feerela fana de ye a baara kɔnɔ n'i yɛrɛ fɛn min fana nana a ba ni a dononkɔrɔ e b'olu fana feere o y'a sɔrɔ y'i ka yɛrɛ ta ne dalen don a la an ka jamana in an ka jamana in bɔnɔgɔla secteur fila don l'élevage et l'agriculture wa a la wasaselama o de ka teli wasasɛ marali de bɛ se k'an ka jamana in développer yɔrɔnin kelen ka k'a ka fɛn d'a ma k'a ka autonomie financière d'a ma donc o ko o waleya da kan ka se o ma o de an b'o kɛnɛ kan bi an ni groupe ayewa wasasɛko an bɛ mali a ye emploi min yɛrɛ créer bi ala ye min don o wasara ne bɛ nin ko kɔnɔ y a une quarantaine d'années an ka denmisɛnw n'an taara legumida la bi dimanche fɛ c'est une fierté de voir les enfants euh, i bɛ i yɛrɛ nisɔndiyalen de don k'i denmisɛnw ye u bɛ wasasɛ ninnu feereli la donc u tɛ siri fa la bilen u sirilen tɛ ba la donc u yɛrɛ u kɛra mansin dilanlaw ye u kɛra sɛden feerelaw ye u kɛra sɛfan feerelaw ye u kɛra sɛba sɛba feerelaw ye sɔrɔ ma na wa sɔrɔ nana tɛgɛrɛ makɔrɔ kuma ɲɛna kosɛbɛ yanni an ka i ka kuma sonsori eh, madame dunbiya da sira ma bi e de jate minɛlen don bi sɛ marako la mali kɔnɔ ko le sedu bajan kuyate des éleveurs kun jumɛn na o dara e la wa an bɛ ala barika da jaja ala kama baara baara o baara n'i y'a kɛ ala kama ja sara de b'a la masa ramani de b'o sara d'i ma an ka whatsapp ko an ka gurupu whatsapp ninnu bon o ani les eh, les espaces sur facebook o de y'an permet an bɛ denmisɛnw kalan bagan mara ani agriculture taasira de la gurupuw kan a bɛ gurupu bi saba bi naani bɔ ne b'o gurupuw kan ne de b'o animer donc ne nana kɛ animateur vedette de ye sur les réseaux sociaux donc o de la n kɛra o de sur les réseaux sociaux n mana bagan dɔ commenter n man'o bila u b'a fɔ ko non ko n bɛ n ye nin de fɔ k'o de ye nafa las'u ma ka tɛmɛ dɔ in kan n mana sɛ fɔ u b'a fɔ ko ayi ko tɔnkɔnɔ de nafa ka bon ne ye mana kulokulo fɔ u b'a fɔ ko ayi ko autruche voilà donc ka na ne kɛ ka na ne kɛ animateur vedette ye ko dɔ merci beaucoup merci makɔrɔ waati tɔ ma jan kosɛbɛ teliya la kɔrɔfɔ kuncɛ kuma ani n'a sɔrɔ hakilina laban minnu b'i bolo ka fara kɔrɔfɔw kan rapidement monsieur mayi sal ne tun bɛ fɛ ka laban ni mun ye o de ye ka weleweleda lase ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔw ma mun na bɛɛ b'a kalama sɛ woro ani sɛ bannen o de bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na don mali kɔnɔ ka sɛmaralaw faga n b'a fɔ ko ka an faga yɛrɛ de parce que mɔgɔ bɛ ninakili ni fiɲɛ de ye n'i ye fiɲɛ tigɛ a la N'i y'a asphyxier a bɛ sa de. A bɛ sa. Donc n bɛ fɛ ka o welewelekan de lase eh, ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ tigɛ sɛ woro ni eh, sɛ maralen mɛnnen jamana kɔfɛ u kana doni ka na n'a ye jamana kɔnɔ o ye kelen ye filanan denmisɛnninw u k'u cɛsiri eh, mɔgɔ si tɛ yen an na yan mun ye a ɲɛ sɔrɔ tile kelen donc n bɛ weleweleda mun se u ma ni waa tan bɛ mun bolo ni waa mugan bɛ mun bolo a ka a essayer ka wasasɛden damadɔn san k'a mara k'a lajɛ a bɛna a ɲɛ sɔrɔ n'a y'a ɲɛ dɔn eh, mɔgɔ tɛ ko dɔ i b'a fɔ ko a la a bɛ se ka eh, financement sɔrɔ ou a bɛ se ka partenaire sɔrɔ mun b'a financer ka a ka eh, sɛ mara layiriwa n tun bɛ fɛ ka mun fara a kan o y'o de ye i ni ce mayi sal an b'i fo k'i barika da yanoge kɔrɔfɔ kuncɛ kuma ani kɔrɔfɔ dafa minnu b'i bolo sabula waati tɔ ti bɛrɛ bɔ d'accord problème t'a la merci n bɛ foli lase IER euh, chercheur bɛɛ lajɛlen ma donc vraiment u ka nin nin baara kɛlen na min ye wasasɛ ka bila vraiment anw bagan maralaw ka bolo kan donc walasa u k'u nafa n'a ye donc n b'u fo o la kosɛbɛ n bi welewele kumakan bila ka taga an ka autoritew yɔrɔ hali sisan u k'u cɛsiri walasa u ka eh, moyen caman bila an ka ɲininikɛlaw ka bolo kan walasa ɲinini bɛ se ka continuer walasa don nata la an ka sɛ wɛrɛ créer min ni wasase fana tɛ kelen ye walasa a nafa ka se ka walankata mali sous région kɔnɔ fo diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ walasa don wɛrɛ sɛ wɛrɛ kana bɔ sɛdennin kana bɔ kɔkan ka na anw fɛ yan mali la hmm? voilà o laɲini de b'a o laɲini de bɛ ne fɛ hmm. ka lase jamana eh, jamana autoritew ma u ka moyen sugu bɛɛ bila an ka ɲinikɛlaw ka bolo kan walasa u k'u jija tuguni hali sisan ka fɛn wɛrɛw kɛ min ni wasasɛ tɛ kelen ye walasa don nata la hmm. an ka sɛ ka bɔ ka sɛ importer ka na n'a ye ka don mali kɔnɔ o ka dabila pewu ala m'a kɛla ten i ni ce madame Doumbia Eh, bamananw b'a fɔ ko ko bamali ka jati dɔn ka ban n'o tɛ ni i y'a d'an ma an bɛ si ka nin baro in kɛ a diya tɛ ban sabula baro in nafa ka bon kosɛbɛ jamana mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la eh, welekan kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo ka ɲɛsin musolakaw ma ani maa minnu b'a fɛ ka don ayiwa kɔnɔna na maa minnu b'a fɛ ka aw la ko dɔn ni u mago bɛ se aw ma aw bɛ lasɔrɔ yɔrɔ jumɛn na Bon welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ne bolo o bɛ ɲɛsin mali muso bɛɛ ma mais kɛrɛnkɛrɛnnen la togodalamuso an tɛ se ka ɲina olu kɔ cogo parce que initiateurw y'a dabɔ min kama a dabɔra monde rural yɛrɛ de kama parce que olu ka marata de ye farafinsyɛ race locale donc vu que o croissance ka suma e, e, wasashɛ croissance ka teli n'a ye donc chercheurs nan'u sigi k'o o miiriya de ta ka wasashɛ ko in kɛ an bɛ chercheurs yɛrɛ fo kosɛbɛ an b'u fo donc n bɛ wele min bila e, togodala musow ma donc ko in y'olu yɛrɛ ta anw yɛrɛ fana duguba kɔnɔ musow ye dɔ sɔrɔ a la u k'u cɛsiri hali bi wasasɛ marali la parce que wasasɛ ye sɛ min ye a bɛ se ka mara intempérie a bɛ se ka mara climat bɛɛ la a balo ka nɔgɔn a ka croissance ka teli a nafa ka bon donc o de tun bɛ ne fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli kɛ serifila baarakɛla bɛɛ ye serifila tv lajɛbaga bɛɛ mhm. mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ serifila lajɛ n bɛ foli bila o bɛɛ lajɛlen ma a min bilala min na aw ka yafa ma fi sabilila yafa kɛr'i ma kuma ɲɛna kojugu an b'i fo président tubabu ko ko à tout seigneur tout honneur eh, kulun b'a fɛ ka se cɛncɛn kan i ka gurupu ladenw association ayiwa cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛ yan yanoki kumana sal kumana bɛɛ lajɛlen kumana ɔ kɔrɔfɔ b'e de bolo sisan e de ye ɲɛmaa ye k'i ka kɔrɔfɔ in k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a mɔn k'a kɛ toden kelen ye k'a fili diɲɛmaa ma wasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la ni ala sɔnna i ni ce a diyara n ye bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn sababu ɲuman mhm. i b'a fɔ k'i jɔni kunnandi o tiɲɛ an bɛ foli kɛ mhm. d'abord usumani keyita ye mhm. ier la chargé du programme volaille à l'ier de sotuba a ye ne dɛmɛ kosɛbɛ parce que hakilina min b'ale la ka ɲɛsin anw ma ni autorités y'o hakilina ta ba la mali sennaanimafɛnw ba saga misi dɔ bɔ u ka fagali la parce que n'i y'a ye an bɛ viande rouge consommer kosɛbɛ parce que sɛsogo ka gɛlɛn n'an y'an ka sɛsogo don ba la dɔ bɔ olu fagali la o olu fana da bi nɔgɔya o sɛ da bi nɔgɔya dɔ bɔ olu fagali la olu fana bɛ améliorer dɔɔni ka taa u bɛ caya ka taa donc usumani ekɔlidenw minnu b'u ka fin de cycle kɛ a b'u bila ka taa anw fɛ yen parce que anw ye fɛn min kɛ wasasɛ la k'olu yɛrɛ m'a kɛ olu kɔni ye a recherche kɛ mais a rentabilité économique a étude économique olu t'a dɔn mɔgɔ min bolo b'a baara la k'a kɛ o de bɛ se ka a sɔrɔ a n'a nafa ani ɲɛtaa o ɲɛtaa b'a la o de bɛ se k'o fɔ c'est pour que nin y'a ka fin de cycle la u ye nin bila ka taga an fɛ yen Ah, ale ye stagiaire ye ale ye stagiaire ye a ka mémoire kɛra soutenance kɛ a tɛ deux semaines bɔ wasasɛ kan wasasɛ kan Ah, a tɛ tubarikala. deux semaines bɔ donc an bɛ laɲini min lase autorités ma bɛɛ ko ten premier ministre yɛrɛ ko don ko mali jɔ a bɛ daminɛ mali fɛn de la o don a y'a fɔ ten Mali de. kura. mali kura bɛ daminɛ mali fɛn de la Oui. Le donc anw consommé fana malien. consommé malien anw fana farala ɲɔgɔn kan de

donc pour que an ka kisi olu ma jamana de ka kan k'an pousser donc an bɛ laɲini min lancer an filɛ nin ye bi sisan wariko de b'an na on a besoin d'un projet parce que burukinabew ye projet sɔrɔ u nana mali la u na an de y'a projet monter ka d'u ma u ni mali ministère ni ier ne de y'a monter

banque islamique bɛna projet min financer anw de y'a étude kɛ ayiwa donc an mago bɛ min na jamana bolo bi pour que maliyɛn minnu bɛ école agropastorale ka ca bi denmisɛnninw bɛ bɔ u bɛ taa stage kɛ sɛ wɛrɛw la occidentaliw ka sɛ de la jamana wɛrɛ sɛw mɛ ni a baara ka gɛlɛn dɛ parce que ni nin ye eh, eh, eh, kalo seegin sɔrɔ ka fanda daminɛ n'a ye kalo tan sɔrɔ n'ala ma fɛɛrɛ kɛ i b'a bɔ ka taa feere k'a tɛ fanda bilen o fana o dɔnniya f'i ka don a kɔnɔ i b'o o furakɛliw kɛ ka taa segin a fanda kɔrɔ la a nɔ kɔrɔ la donc o dɔnniya an b'o bɛɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa kɔnɔ et puis scientifiquew ka plan de traitement min bɛ yen ni scientifique yɛrɛ y'a bɔ an tɛ baara kɛ n'o ye dɛ an bɛ baara kɛ n'an ka 10 ans d'expérience fɛɛrɛ de ye traitement bana kunbɛn ne ye sɛ baara daminɛ fo ka taa ban n ka sɛ ma bana bana ma deli ka don n ka sɛ kan n bɛ yɔrɔ min na fo bi u ye sɛ minnu ye ne ka générique la ne ka sɛ sɛw don ani yan ɲagali an ka sɛw don donc i bɛ sɛ traité de n'i tɛ fɛn dɔn i tɛ se k'a kanu n'i y'a kanu f'i k'a dɔn i bɛ sɛ traité de ka bana kunbɛn an ka plan de prophylaxie groupe in ka plan de prophylaxie de b'a bolo très moins cher i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko sɛ sɔgɔ mɔgɔ t'an ka groupe la min bɛ sɛ sɔgɔ an ka fɛn bɛɛ ye jimafɛn sɛ b'a min an bɛ sɔgɔli kelen min kɛ o de ye variole ye parce que o jimafɛn ma bɔ fɔlɔ wa a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye donc n'i y'a ta ka taa tubabu ka traitement na i ka coût bɛ élevé le coût devient très exorbitant i tɛ s'a i tɛ s'a kɔrɔ c'est pourquoi an y'an ka plan de prophylaxie diriger an ka 10 ans d'expérience kɔnɔ sɛw b'an bolo cogo min na u bɛ ka traîner cogo min na ni fɛn t'u sɔrɔ k'o plan de prophylaxie mɔgɔ groupe yɛrɛ tɛ yen bi a tɛ groupe min bolo ne m'a di min ma donc an bɛ laɲini min kɛ autorité fɛ u bɛɛ tulo b'an na ala ye minnu eh, garijɛgɛ don jamana marali la bi u k'u ɲɛsin mali sɛ ma wasasɛ mali sɛ d'après papa miyami a a damadɔnin bɛ maa kɛ miliyɔnɛri ye walayi i tɛ i tɛ siri mɔgɔ la n'i y'a daminɛ fo ka taa fɔ dɛsɛ ko t'a la hali n'i dɛsɛ i bɛ t'i sigi i ka ferme kɔnɔ i ka baarakɛlaw bɛ baara kɛ i b'a ɲɛdɔn i tɛ siri maa si la denmisɛnnin san tan n'a ye wasasɛ baara a tɛ siri a fa n'a ba la tubaarikala donc an bɛ laɲini min kɛ eh, gouvernement fɛ mhm. eh, chérifla tv mhm. aw de sababu ɲuman ye anw ma mhm. mɔgɔ m'an wele fɔlɔ dɛ mɔgɔ m'an wele fɔlɔ peut-être aw ta de bɛna kɛ sababu ɲuman ye an k'a dɔn an mago bɛ 50 000 poussins de la 50 000 poussins repro k'a don sɛ b'an bolo sɛden ba duuru ba bi duuru ba bi duuru ba bi duuru an mago b'o de la k'o don a sɛw b'an bolo mais a ladoncogoya t'an bolo a foro fana b'an bolo a sɛso jɔcogoya t'an bolo a dumuni t'an bolo c'est pour que an bɛ welewele bila n'o anw sera k'o ferme à école créer sisan mhm. une ferme à école k'o créer mali kɔnɔ sisan denmisɛnnin minnu bɛ taa école agro pastorale la u bɛ n'u ka stage kɛ an fɛ parce que anw ye anglais de ye anglais ko papier min bɛ mɔgɔ bolo kan'a minɛ o ma dɛ dɔnniya min b'a kunkolo la a minɛ o ma o de y'a ka diɲɛlatigɛ kɛbaga ye wa an bɔra o na bi an m'an comparer diplôme tigi la sɛbaara la dɛ an m'an comparer parce que an ye pratiquants de ye des années de pratique des années d'expérience an m'a fɔ k'an b'a bɛɛ dɔn dɛ mais an ye caman dɔn caman dɔn donc o laɲini o laɲini min filɛ nin ye gouvernement sogɛli asimi mali faama ɲɛmɔgɔ bɛɛ u k'an dɛmɛ n'ala sɔnna u k'an dɛmɛ dɛ inshallah voilà n'ala sɔnna an contact pour k'an lasɔrɔ n'i b'a fɛ ka don AEWA la voilà président bɛ se k'o fɔ ouais bon n'i bɛ fɛ ka don AEWA la an ka fɛn bɛ siège bɛ banankabu la rue 750 porte 187 a numéro de téléphone 66 14 23 19 66 14 23 19 n'i y'o kɔnkɔn dɔrɔn i bɛ AEWA sɔrɔ ni ala sɔnna ni ala sɔnna donkan b'a la donkan b'a la frais b'a la frais minnu b'a la parce que anw minnu y'a daminɛ frais papier tɛ dilan wari kɔ an ye wari de fara ɲɔgɔn kan président yɛrɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ min ma wari bɔ ka papier ninnu démarche kɛ pour administration fɛn bɛɛ an y'a bɛɛ consultant de ta ka dossier monter donc carte de membre fana bɛ yen e ma ne ka badge ye a filɛ association des éleveurs du Wassaché nin bɛ bɛɛ bolo mais on attend l'assemblée générale ka bɛɛ ta d'i ma assemblée ye wagati jumɛn assemblée ye janvier janvier an ma date fɔ fɔlɔ n'a date sera a bɛ kɛ Bamakɔ yan a bɛ kɛ Bamakɔ yan donc wele bilalen bɛɛ ma wele bilalen don bɛɛ ma an bɛ fɛ k'a kɛ IER la an bɛ fɛ ka kɛ IER la wasasɛ yɛrɛ faso la tabarikala an bɛ fɛ ka kɛ n'ala sɔnna voilà président i ni ce merci ee kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ an y'o de fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na k'a fɔ ko kobanbali ka jati dɔn ka ban baro in ka di kosɛbɛ n'a danna an bɛ se ka taa fo yɔrɔ jan nka waati de ye waati ye waati kɔ tɛ waati ye waati ɲɛ tɛ waati ye waati de waati ye bi aw garisigɛ kɛra fɛn min ye bi o de kɛra nin ye wasasɛko kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo eh, public minnu nana ka na an dɛmɛ nin baara la a ka di aw ka tɛgɛrɛnin fɔ aw yɛrɛ kun voilà merci beaucoup an ka papa national euh, wasasɛ oh, ah. wasasɛ élevage ah. wasa dan don wasasɛ élevage wasa dan don wasa dan don wasasɛ élevage wasa dan don aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin dononkɔrɔ in na nin bɛ feere

wasa dan don wasa dan don o bɛ dan sigi bi jɛmukan na ani ayiwa cɛdenw a cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔ o de kɛra nin ye an baden TV Cherifla filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔkan aw ni ce aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛn ni ala sɔnna jɛmukan nata kɛnɛ kan wasalam